kama chineke abụọna ha ọnụ na baịbụl chineke sị gagharịwa na ebe ọbụla gidere chi jikwuo gị na gị toru ebe ahụ aga m emere gị ọjị nga awụghị ụlọ nke ọ wụ ebe a ka ejiri ịdị ọrụ keta aga m emere gị ọjị chineke gwara Livaị sị ya gagharịwa na ebe ọbụla chi jigogere na ọ wụlie na oketa mbe ọ wụ ọjị m ka m ga-eji eleta m gị nọjụrụ gbuachi ka ugwu abịa gbuo ka ọ wụ agwa ọjọọ mbụ ihe ahụ chineke kwuru weta m na-ete ihe ihe ị mara na otu ọrụrụ m dị ọgọ ee ị hụkwara nwaanyị m dịire m oji sị gaa echi ka ọ ga-abịazi ngwanụ ngwanụ
ihe ọ wụ nwa nwanne m nwoke ka ọ lara azụ nwata nwa agbọghọbịa gafere ọ wụ ya wụ na ọgọ mma nwa nwanne m nwoke ka e nwere anwụ nwata niile ekwere okwu ọma gbasara ya n'ala m asụ ụzọ n'otu n'ime ụmụ agbọghọbịa ndị ọ na-amaghị nwoke ka ọ na-akpọ virgin nwanyị ọmụgwọ erielesi nwa eji ya emume kpọọ onye nwa agbọghọbịa n'obodo unu nyere ya abụọ ma otu agwa nwata niile amafu ọhụ

ewi tipụrụ n'ehihie nwere ihe chụpụrụ ya ka igbu ọja bụ mmanya niile unu weta n'ụlọ m n'ehihie na o nwere otu ọ dị achọrọ m ịma ihe mepụrụ ewi n'ehihie nna m mụrụ na awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu n'eziokwu ihe wu nwa m nwoke ọsọ abalị ole gara aga na e nwere nwa agbụrụ oke ọma ha achụga ya gbara nọ rikorikorigo ta ọnụ ụlọ unu oke nwa agbụrụ oke emepụ ka ọ nwee oke agbara rikwerikwerikwerikwe ọnụ ụlọ mgbu asị gbawa ụlọ mgbu asị wụzi na zoo ebe a na-azụ oke ka ọ wụ ụlọ mgbu asị wụ ebe oke na-eme beauty contest ya wụrụ ọgwụ ya atọ ihe m na-akọwa wụ chinedu nwa m na nọ nga ọsọ e nwere nwa agbọghọbịa ọma nwa agbara nwa agbọghọbịa ọma na-agba n'ezi ọ nwụrụ n'ụlọ unu ihe abịara bidoro ihe wa gwụrụ ọ ihe abịara asụ nka m aka mara ọka kwuo ngeme ege mara na uri dee n'ogwe ya dee n'ụkwụ ihe ndị a jiri bịa wụ ozi ọma unu abịaruola oche aga m egbu oge ka m kpọọ nwunye nwanne m na nwa nwanne m nwoke wụ ọgọmma ọgọmma ọgọmma biko e, kpọrọ m nne gị gere soro bịa anyị nwere ndị ọbịa dị oke mkpa ee eh, gbaa nụ ọsọ mee nụ ngwa ngwa nnọọ hmm.

eh, nwaanyị ọma ndeewo nnọọ emesewula aka ebe a kwe nwere nche eliba obi ara ya mma nwunye nwanne m ọgọmma ndị a bịara nga kwetara n'ihe ha bịa ịgwa m ga-awụ eziokwu enwere onye ndọrọndọrọ ọchịchị bịala nga n'afọ gara aga o bu ma ego ma ụgbọ ala bịa maka ọgọmma nwa nwanne m nwoke ọgọmma wụ ezigbote nwata nwere nsọpụrụ ọ makwa na ihe ịhụ na ọgọmma ya anyụwa mamịrị n'isi mgbala ana m aga n'isi mgbala na-enyo na-ege ụda mamịrị ya o yiri nga elesi ga tụ bụ igwe ya na-ada wo ọ dịghị ka ụmụ agbọghọbịa ugbu a ahụ gwụrụla ịnọgodo n'elu ụlọ elu two story building ha nọrọ n'ala anyụ mamịrị ya na-ada n'isi bụ eje n'ọrụ ndị ka eriri indomie ha anyụwa ya na-ada kpum ihe ihe nga kebụl akọtara ọgọmma nwa nwanne m nwoke ihe m na-enye gị wa alasara alasara ọka ana m atụ asị ịsọ m dọọ m dọọ lakwana na-enwe ihe ga-eme m ihe m hụrụ na ọgọmma nwa nwanne m nwoke kemgbe ekwere m ya n'anya kem

ihe na-enye m n'ụlọ n'ụkwụ na akpụrụ otele ọkụkọ akpụrụ otele ka ha ihe ọ masịrị nwaanyị ma na mgbumgbu akwa ama m ga gọọmenti ya nọ esi ọwụla ibitere nyenwe m akpụrụ otele ha nwa nwaanyị ọgọmma aga adị ị ga-enye m ya ote ka m ga-emegide ọgọmma agadi